chọị ụmụnne m ọkwọ na alụ nwanne mmadụ ọkwọ alụ ọkwọ nnukwute alụ ọ bụrụ na i so na ndị a na-eme nya bụ ife ọ bụrụ na i so na ndị a lalụ nwaanyị na mmiri ọ bụrụ na i so na ndị a ji mmọnwụ wee na-akashịrị fun ji mmọnwụ wee na-emerụ comedy ji mmọnwụ ọtụtụ villages ji ya akpụ alụ ọtụtụ villages ji ya akpụ alụ ọtụtụ villages ji ya wee na-eme ọdịnala dị be fa ị pụtazie i were ya wee na-akashịrị fun ị pụtazie i were ya na-eme comedy ị pụtazie gụnwa na onwe gị mmiri obodo ji dị ebube mmiri obodo ji dị ebube ọtụtụ mmụọ nọ n'ime mmiri na-ejere ọtụtụ ndị ozi ọtụtụ ndị na-eje achụ àjà n'ime ọtụtụ ndị na-akpọku ya ọtụtụ ndị na-ayọ awa na ọtụtụ esi ọma merụfe anya ị pụtazie gụnwa na onwe gị nọrọ na nya bụ ime mmiri ahụ laa nwaanyị ị nọrọ na nya bụ ime mmiri ahụ laa nwaanyị merụọ nya bụ mmiri ahụ nwanne ị nabala onwe gị feel like na all is well nwanne ọ bụrọ tata ka ị ga-afụ the result were nwayọọ nachigha azụ na your village jee chọọ etu ị ga-esi nye mmụọ ahụ ife ọ na-eri jee chọọ etu ị ga-esi nye mmiri ahụ ife ọ na-eri maka a dị ama ama maka ife a pụrụ na-eme gị echi niile ị sị na ị maghị ebe o si ị tọruo anya na ala nwanne ị ga-achọpụta na e nwere ọtụtụ afụfụ ndị mmadụ na-ata n'ụbọchị taa ọ bụrụ ife fa metara mgbe gara aga e ji wee kashịrị fun ife e mere mgbe gara aga a na-eme it doesn't mean it doesn't matter nwanne na nke ikpeazụ a ọ na-amatazili ọtụtụ afụfụ some of us na-ata tata nwanne bụ ife anyị metara ife anyị meru na-efeelu I don't care na-efeelu na o nwerọ ife ọ ga-eme ọ nya nwa wụ ife na-eme anyị ife tata nwanne mmadụ ọ bụrụ na i so na ndị a larụ nwaanyị n'ime mmiri n'ọtụtụ village dị iche iche ọ bụrụ na i so na ndị a ji mmọnwụ nde be fa ji wee dị ebube mmọnwụ nde be fa ya ọtụtụ village ji akpụ alụ i were ya na-eme comedy i were ya wee na-akpara ego nwanne ọ bụrụ na i so na ndị a mere nya bụ ife wolu nwayọọ naba na village gị jee chọọ etu ị ga-esi nye mmụọ ahụ ife ọ na-eri maọbụ chọọ etu ị ga-esi nye mmiri ahụ ife ọ na-eri maka na echi dị ime maka mgbe ife ga-ebido ime echi niile asịkwana na ị mara ebe ife na-eme gị si asịkwana na ụmụnna gị na-eme gị nwanne ngị nwa ji aka gị kpata nya bụ nkụ arụrụ wee sị ngwere ya bịara gị oriri e sere aka enwe n'ofe maka ọ pụrụ ghọrụ gị aka mmadụ nwanne ọ bụrọ osisi niile ka e ji ata atụ ọ na-ewute m na nke ikpeazụ a na ọ na-eme ofeke mara ọgwụ nwanne anyị marụ na afịfịa niile nwerọ nke ga-afọnụ ọ na-eme ofeke mara ọgwụ nwanne ma na ahụ ahịa afọ ụmụnne ya nwanne ọ na-ewute m na nke ikpeazụ a na nya bụ ofeke amarụgo ọgwụ for that is ife ọbụla a fụzi wụzi ife e ji akash fun na ife ọbụla a fụziri wụzi ife e ji egwu egwu ọ na-ewute m na nke ikpeazụ a na e nweziri ọtụtụ ofeke na-amazi ọgwụ nwanne wee werezie wee na-akashịrị fun werezie emerụzi ife egwuregwu werezie wee na-emebi ife obodo fa ji wee dị ebube i feeluo like na ị wụ guy man i feeluo like na ị ga-eji wuye ekpe ego nwanne the result abụrọ kịta ka ọ na-abịa as time goes on wolu nwayọọ gaba na village gị jee chọọ ntụ ị ga-esi nye mmụọ nọ be ụnụ ife ọ na-eri jee chọọ ntụ ị ga-esi nye mmụọ nọ be ụnụ maọbụ mmiri ahụ i mebiri jee chọọ ntụ ị ga-esi nye ife ọ na-eri maka adị ama ama maka ọtụtụ gịrị maka ịfa n'eze mmọnwụ abụrọ ife eji eme comedy mmọnwụ abụrọkwa ife eji acatchiri fun mmọnwụ abụrọ ife nwaanyị ji ese selfie as time goes on ka ị ga-afụ the result as time goes on ka ị ga-aghọta na karma dị real nwanne as time goes on ka ị ga-aghọta na mmụọ na-eji aka fa agbara onwe fa ọgụ na mmadụ ada agbara mmụọ ọgụ e nwere ike sị na i mebe experience one or two things enwere ike ụmụ ị mụtara amụta nwere ike enweghị nke bara uru enwere ike otu onye n'ime fa a na-agba gị egwu ntị otu onye n'ime fa a na-achọ ka o duna gị mmụọ n'ike ihe ama ebe ife na-eme gị si nwanne kaba alụ naa na village gị jee chọọ ntụ ị ga-esi merịa mmụọ jee chọọ ntụ ị ga-esi nye mmiri ahụ ife ọ na-eri mmụọ na-agbara onwe ya ọgụ ndị mgbe o nwere ike ịgba ọgụ nwere ike bụrụ mgbe ahụ ndụ na-atọ gị ụtọ ma enwere ike ọ bụrụ mgbe afụ ị ga-alịrị asịsị ka i mee enjoy enwere ike ọ bụrụ mgbe ahụ ị ga-alịrị asịsị mgbe ahụ ị ga-ejizi achụta nta ego dịka ọtụtụ ndị mmadụ ji ya achụ nta ego dịka ọtụtụ ndị mmadụ ji ya wee na-eme ọtụtụ comedy ji mmọnwụ wee na-eme ọtụtụ comedy were mmọnwụ wee na-ese picture nwaanyị pụtazi o were mmọnwụ kwụrụ n'akụkụ ya see picture nwaanyị pụta o bulu afọ ime kwụdebe n'akụkụ mmọnwụ wee see picture nwanne mmadụ ị nwere ike ị na-eme ya na were ya na-akpara ego i feeluo na like na all this while nwanne mmadụ ọ bụkwa n'ụna nka ka akwụna na-ebe akwa nwa n'ụna nka ka akwụna na-ebe akwa nwa ọ bụrọ as of that time ahụ ọ na-alụ nya bụ akwụna ọ bụrọ mgbe afụ ọ na-alụ nya bụ akwụna nwanne mmadụ ọ bụrọ mbọsị ahụ ụkwa dalụ nwanne ka nya bụ ụkwa na-ele ọ bụrọ mbọsị ụkwa dalụ ka nya bụ ụkwa na-ele as time goes on nwanne ị fụ result ife i jiri aka gị metara onwe mgbe ife so ya ga-ebido mebe mgbe karma so ya ga-ebido mebe nwanne mmadụ enwere ike by then ị ma nlotazi ife a na-agwa gị enwere ike by then ị ma nlotazi na ngụnwa ji aka gị kpata nya bụ nkụ arụrụ ahụ nya bụ ngwere ji wee bịarụ gị oriri maka adịkwa ama ama ọ bụrọkwa mbọsị ụkwa dalụ ka ọ na-ele nwanne mmadụ maka na o nwekwara some things sheri mama sheri mama ga-asolve nwee some things sheri mama sheri mama ama nsolve wu ọkwa maka adị ama ama ọnịcha gwara obosi ekenekwa m gị wee na-asị gị nke onye chiri nya zelu na ụmụnne m tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị isee